gị onwe gị elee mgbe ị togo etogo elee olee otu i si ekpegere chineke then mgbe anyị togo hmm. in fact agbara m onye okenye ka zọga nne hmm. nsọga na ajụ ọsọ mpụ maka mọtọ mkpu hmm. eziokwu mmadụ kwara ga a ga-egbu mmadụ
ị ma ihe m jụga gị wochi otu ndị Igbo si nọrọ otu settings ala Igbo otu i si mara n'oge mgbe mbụ before ndị ọcha abịa before e nwee Nigeria ee mgbe anyị topụtara ndị igbo dị otu ihe anyị na anyị na-anụ mgbe ahụ anyị akpọ anyị gaa meeting a sị igbo union igbo union igbo union okay anyị gaa igbo union hụọ nga ndị igbo na-akpọpụta atụmatụ ihe a ga-eme okay ndị igbo mkpu obele otu ha ejighị ekwe ka ọ ga-eji wee dị ndị Igbo mgbe ahụ anụ ha na tonton ha gbaghịzi ihe atụ nka ihe ahụ tatanụ nka ha tụgo ji nji oji nji mgbe tigbuo ozugbo ịbụ nwanne ịbụ nwanna ọnụhụ mgbe ahụ
ọ bụ otu omume ụlọ omume ihe mgbe ndị ọcha bịa mgbe ndị ọcha bịa na-eweta nye anyị okpukpe chi ndị anyị ahapụghazie omenala anyị soga ndị ọcha
okay mgbe ahụ okay o nwere mgbe ndị mgbe ndị Igbo ị hụrụ mgbe ndị Igbo na-eme omenala sọsọ omenala ka ha na-eme ha na-eme omenala ndị na-ekpepere chi

anyị anyị na-agba n'okorobụ okorobụ n'okorobụ hmm. a na-afụ ya afụ hmm. eh? mhm. then mgbe ahụ kwa ndị okenye ndị okenye na e nwere shrine e nwere shrine a na-eje gị baa ya ndị okenye hmm. ndị na-ekpu okpu nwagọrọ hmm. ha baa ya ndị isi ala hmm. ha baa ya a gaa nga ha eyi ihe ga-eme n'ọnwa abụọ taa ọnwa atọ agaghị amata na shrine ọnụ mgbe ha na-eme bụ onwe gị elee mgbe ị togo etogo elee otu i si ekpegere Chineke then mgbe m toge hmm. in fact a gwara m e onye okenye ka azọga mme hmm. nsọga na azụ ọsọ m kwụma aka m ọtọ hmm. m kwuo eziokwu m anọkwa nga a ga-egbu mmadụ anyị ga-enwe ndụ ogologo m agbakwuru izu nga a ga-egbu nwanne na nwanna

gị na ya ka esi enye onye ahụ nlele mba hmm. oke onye igbo wo ihe onye igbo na-emewo ikwu edaisi kwụ aka ya ọtọ ọtọ dịrị bie na ndụ ndụ onye ma azụ ahịa ọ wụ nke ndị ahịa uru ugbu a anara mmadụ ihe niile o nye mmadụ ihe hmm. ọcha na-acha ọcha ha acha mba mgbe ochie ahụ ọ nọghị ya oke ngwa papa eh, mgbe ochie ahụ kezi mgbe ihe ji laluo ọ wụ mgbe a lụrụ ọgụ ka ọ wụ before a lụma ọgụ ka ihe ji laluo ya ihe
bidoro mgbe Zik ha Mm, na Awolowo na Sardauna of Sokoto mm,

agaghị ekwe onye Awụsa agaghị ekwe ka onye Igbo chịa ọchịchị ihe adịghị ha mma kemgbe ahụ mgbe ihe ji wee laluo then kezi otu ụwa anyị na ndị Igbo si bịara dị after the war mgbe a lụga ọgụ ya na mgbe a lụchara ọgụ kemgbe a bịa lụcha ọgụ ọ bịa bịa chenjie

ụmụ onye Igbo pụta ya atọ maka nụ but ihe ndị Igbo unu bụkwụ na anyị enyetụ ha enyetụ anyị enyeghị ebe niile ihe ole nle onye Awụsa Sardauna of Sokoto kwuru ihe sị na ha ga-achị ndị Igbo sie

nga ahụ ka a nọrọ kwuo ya kwuzie ya mgbe ahụ aservụga m onye ọcha na-akpọ mista J.R. Lloyd J.R. Lloyd J.R.
Lloyd okay ka ihe ọ na an Irishman an Irish ọ dị in charge of Reformatory, that is a welfare. Ọ ya representịrị welfare in Nigeria mgbe ahụ. Ihe ọ bụla e kwuga ọ ya n'Enugu. Si mgbe ahụ, ha jebere meeting, abụ m ntakịrị.

Ah. 52 brigade. 72 brigade. 52, 52 brigade. Yeah, 52 brigade. Ayi papa were nke wo ekpucharala m gị. I zuru ezu. Ee ụmụ Igbo aga m akwụsị ya ebe a. Ọ bụrụ na nke papa na-eme dị unu mma biko derenụ m na inbox. o nwee ihe unu chọrọ maka gbasara papa aga m emeru ya n'isi eh, like i kwuru ihe ndị Igbo ji aga ụzọ eziokwu ụzọ ịkwụma aka eh, ọtọ hmm. and ya ka ụmụ Igbo ugbu a chọrọ ibughachita anyị chọrọ ịjụ eziokwu anyị gwa gị na ọ wụ ofu ọ wụ ofu anyị gwa gị na ọ wụ abụọ ọ wụ abụọ anyị gwa gị na ọ wụ ọcha ọ wụ ọcha anyị agaghị agwa gị na ọ wụ ọcha na n'ụtụtụ ya mewe ee eh. ekwubiela ya igbo niile ga-alaghachi n'ụzọ eziokwu ụzọ ihe ọma nwanne agaghị egbu nwanne enyi agaghị egbu enyi ya mba ee ihe dị mma ọ dịrị na gị ya dịrị gị mma ọ dịrị na m egbe bere ugo bere ọ gwụla hmm. papa ọ ga-arị na niile na mma ndị Igbo mma ya bụ papa ndị Igbo ndị ọbụla nọ ọ ga-arị nọ mma ise ya nọ ụcha ga anọ ga-achọta ise
ise ise onye sị igbo aga ebi ọ gakwa anọ mhm. onye sị igbo aga anọ ọ gakwa anọ igbo gaa n'iru alaghachikwara azụ
ise ise papa ngwanụ anyị ga-alagbume nọ ama abịarịkwa ee n'ụwo mbịa ma ọzọ ama akpọ ya o nwere otu e ga esi nụrụ masị ma abịa pay gị surprise visit onye nyekwa nye gị ego uju uju nwa ya gaji enye gị ọ na-amịghị ya chineke ga-akwụghachi gị ụgwọ ụzọ ọbụla nke ọbụla i tinye aka ya dịrị gị mma n'aha
Jizọs kemgbe isi